Beni agatadas e beni agataus a un'atobiu nou de Boga Boxi, sa trasmissioni in lingua sarda e atras linguas de Sardinna chi bolit donai boxi e a chini at iscioberau de bivi, traballai e frincai in s'isula nosta. Custa cida eus a biri una Sardinna de su contemporàneu chi no si frimat a allogai a sarbai s'identidadi culturali pròpria, ma torrat a nou. Si moveus intra de cicca, arti e divulgatzioni po torrai a scuberri sapiesas antigas chi no agataus in is librus. Bivint in is acinnus, in is ritus, in is fueddus passaus, chi truessant su tempus, mudendu froma e linguàgius, po sighiri a chistionai cun su presenti. Fueddaus cun duas fèminas chi, cun su traballu insoru, ponint apari tènnica e ritualidadi popolari e cannoscèntzias de sa scièntzia. Francesca Loi, astrònoma e divulgadora de scièntzia, si ghiat in su càstiu de su celu e Giovanna Prajolu, artista e artisana, si contat de is prendas suas meledadas de sìmbolus de s'antighidadi e ativadas segundu su ritu de sa mexina de s'ogu. In d-unu momentu istòricu innui is traditzionis arriscant de s'impiticai a misura de cartolinas po turistas, Francesca e Giovanna unint erèntzia e mudadura. Su ritu e sa scièntzia divenint aici duas lentis diferentis po castiai su mundu. In cust'atobiu puru sa lìngua sarda est s'aina po traduxi sa cumplessidadi de su tempu nostu, amostendu ca s'identidadi e sa cica funt is motoris berus de una cannoscèntzia capassa de ingenerai benidori.
Pro mei castiare su chelu 'ollet narrer pensare a su chi apo imparau fintzas a como, a su chi apo imparare in su tempus benidore e a su chi no apo cumprendere mai poite sa scièntzia est fatta de asi. Su ischire cumente funtzionant is cosas est sa cosa prus ispantosa, poite sa fìsica est est poesia pro mei. Ddu est pròpriu una bellesa chi guvernat su mundu, poite tue podes castiare su chelu e biere is isteddos e est una cosa meravigliosa e bellissima, però de chi cumprendes ite ite ch'at igue, cumente naschint is isteddos, cumente creschint, e tando cussa est sa meraviglia vera, ma a su mancu po mei. Abbaidare su chelu est una cosa ispantosa de notte, peroe in tempos antigos, Fut fintzes una manera po cumprèndere, po s'orientare e fintzes po cumprèndere e po ischire it'ora fut cando fut cumenciande s'ierru, cando fut tempus de cumenciare unu traballu o de acabbare unu traballu. E iant cumprèndiu fintzes su fatu ca, pentzo, ca non totus is isteddos funt uguales, chi ddi nant isteddos coudos o isteddos tramudantes o s'isteddu chenadore, chi non fut unu isteddu ma unu praneta, su praneta Venere. Is isteddos tramudantes funt pedras, praticamente funt cantos de pedras chi funt callando a pitzus de sa terra e de chi passant s'atmosfera terrestre, si faint pruine, però lassant custa lughe, custa scia ddi nant in italianu, chi Fatu fatu bieus. Is isteddos coudos funt una arratza de pedra, peroe funt pedras chi a intru tenent materiale ghiaciau e cando custas pedras passant apresu de su sole su ghiaciu s'iscàgiat e si che format custa coa chi podeus bìere. Fintzes is sadros iant cumprèndiu cumente umperare su chelu. Iant cumprèndiu e teniant fintzes una connoschèntzia prus manna meda de cussa chi teneus oe, poite po issos fut veramente elementare su movimentu aparente de su chelu. Tando ischire ca, apparentemente, custas istellas funt movendosi in su chelu, poita como non si srebit prus abbaidare su chelu po cumprendere it'ora est, como nos non podeus abbaidare su mantessi chelu chi babbais nostos podiant abbaidare, poita est prenu de lughe artificiale E sa lughe de is isteddos non si podet bìere prus. Su chelu po totu is pòpulos antigos est chistione de identidade, est cumente a s'abbaidare in unu sprigu. Tando tue in su chelu totu is pòpulos antigos in su chelu iant postu cosas de importu po po issos, is aregos iant postu custas divinidades, ch'est un'istòria meda bella de custu pòpulu in Sudafrica chi iat bidu sa chi in italianu ddi nant Via Làtea, Una 'ia de chinisu, e che fut custa istoria meda bella de duos frades chi furint andau a cassa e sa sorre si che fut pedra e tando po po agattare is cumpangios iat lanzau custu custu chinisu in su chelu e tando de chi fueddaus de cultura sadra de su chelu o cultura de un'àteru pòpulu de su chelu est sempre chistione de identidade, igue nos in su chelu ciapaus su pertzisu po su pòpulu e tando po is pòpulos de in Sudafrica, po custu pòpulu de Sudafrica fut de importu su andare a cassa ca fut su sa cosa chi chi chi srebiat po po sighire a bivire inoghe in Sardigna e nos aus aciapau aus aus numenau is costellatziones cun numenes chi chi furint de importu po sa populatzione e ite fut s'importu po po po po su populu sadru antigu ma fintzes po su populu sadru de oe poite no est cambiau meda custa custa identidade est s'arentzia Est su monte, est su bestiàmene e totu, totu custos riferimentos ddos ciapaus in is isteddos, in is costellatziones de sa cultura sadra. In su chelu sadru podeus podeus agatare costellatziones chi pertocan a sa s'arèntzia, comente is sete frades, podeus agatare s'udrone, S'udrone chi nos ischeus ca su populu sadru iat cumenciau a fare binu de a de a subitu e meda meda gente como sighit a ddu fare o finzas in domo o at fatu nd'at fatu finzas unu traballu cun cun bellos resultados poite is binos sadros funt arribbande in totu su mundu e un'atra chi mi praghet meda a numenare est sa rughe 'e Santu Antine poite poite Santu Antine no est santu depeus narrer ca po sa po sa cresia no est ufficialmente unu santu Però is sadros funt meda devotos a Santu Antine, ca agiumai in dogna bidda in Sardegna si feus sa festa 'e Santu Antine e e custu custu numene ddu teneus fintzas in chelu ch'est sa costellatzione 'e Santu Antine. Chi nos abaidaus e cricaus de connoschere custos nùmenes po is costellatziones, podeus cumprèndere chi ddu at meda variedade e tando chi tue moves de una bidda a s'atra su nùmene de sa matessi costellatzione podet fintzes cambiare. Custu mudare est fintzes s'arresultau de su chi su chi est istadu in custa terra, su sa dominatzione straniera e sa dominatzione istràngia e su su passare de a de una religione chi fut pagana a a cussa cristiana, is baccheddos chi funt is isteddos de sa de su chintòrgiu de Orione funt fintzes numenados po essere is tres Marias Podet esser fintzes una proa de su fattu ca ch'est istau unu mudamentu inoghe po sa gente e tando de su fattu che sa cresia de unu certu momentu dominaiat tottu. totu is populus, totu su populu. E àteros numenes invece chi nos abbedaus finzas in sa mitologia rega, romana, is numenes chi iant giau is aregos e is romanos a is isteddos e is costellaziones, fatu fatu podeus finzas aciappare assimbìgios, cummente, nu, po nde narrer unu. Nos a Arturo, s'istedda, s'isteddu Arturo, ddi naeus su trubadore de is sete frades, poita est apresu a is sete frades. E Arturo in aregu, propriu in sa limba arega, Ollet narre s'ardianu de s'Orsa. S'Orsa est sa costellatzione de is Sette Frades e tando po su trubadore de is Sette Frades teneus un'assimbìgiu cun sa mitologia rega etotu. 'Ollet cumprèndere chi noso puru, cummente is àteros, iaus tèntiu una manera nosta de abbadere su chelu.

Chi tue non, non cummencias a forrogare unu pagu, a, a pregontare, nesciunu ti, ti benit in conca subitu. Funt cosas chi aus unu pagu immentigau, però funt ancora igue. E, e tando apo cummenciau a, a cricare in internet chi che furint studios, libros chi podio, chi podio liggere po, po ischire callicuna cosa 'e prus. E io cumenciau diasi, io agattau callecunu riferimentu in su ditzionariu de sa limba e sa cultura sadra de Mario Puddu e poi appo appo finzes agattau un'attru libbru de Tonino Bussu chi ha fattu una cricca in sa idda sua. E io agatau callecunu callecunu numene. Io agatau fintzes unu treballu de Giuseppe Puzzolu in Stellarium. Stellarium est unu unu software chi umperaus fintzes noso astrofisicos. Poi apo cricau riferimentos fintzes in sa poesia e seo ancora cricandoddos. Sa maggior parte de sa gente non nd'ischit ca teneus una cultura sadra de su chelu ancora Tèngio pagu materiale in manu poite io cumprèndiu ca che nde fut che fut prus de ischire e tando apo nau podet èssere una una manera bella e una manera intelligente fintzas umperare is social po po nàrrere a totu is atrus bedae ca giò apo agatau custu Custu materiale, peroe, s'invito a partecipare, cricaus de atobiare innoghe, cricaus de de fraigare custa connoschentzia, poite est meda bellu e de importu mannu, e tando deasi ca est partiu chelu nostu, bollio giare custa connoschentzia, fueddare de sa cultura sadra de su chelu, giaendo fintzes calicunu infromo a pitzu de cumente funtzionat su chelu. S'obietivu meu fut cussu de agiare a sa gente cussa connoschentzia chi babais e mamais nostos teniant de su chelu e tando apo cricau de ponner umpare s'iscientzia e sa cultura sadra de su chelu. Giò apo sceberau custa manera de de divulgare, de fàer connòschere sa cultura sadra de su chelu, umpare cun cun s'astronomia, pròpriu po cricare de arribbare a totus, pitios e is prus mannos, e 'olio fare de manera ca is pitios podiant andare dae is mannos a preguntare poite is mannos so prus che totu Is chi tenent otanta norant'annos non abarrant, non funt in is in is social e tando teneus bisòngiu fintzes de is giòvanos po fare po pregontare cussas pressonas. Custu m'est arrennesciu, che seo arrennèscia, poite non subitu, Pustis de un'iscuta, poite a cumenciu no est chi a cumenciu non no apo tentu meda visibilidade, però a pustis de un'iscuta calecunu mi at cricau po mi narrer laba ca ch'est custa femina chi s'arregodat calecuna cosa, oppure una una cumpangia una cumpangia de treballu iat preguntau a sa mama e mi at mandau custu video de una est una testimonia chi geo apo postu fintzas in Instagram meda bella poite chi ddu nau chi si ddu conto geo custas cosas podet esser bellu a dd'iscurtare però a dd'intendere de una femina ma de una femina manna chi at biviu cussa cosa est totu un'atra est totu un'atra cosa. Una 'orta chi apo chi io ciapau totu custu materiale e io decidiu de fare custu video in in sadru, custu programma Chelu Nostu, custu progettu, igue apo veramente cumprendiu ca non ddu podio fare in italianu e tando mi che seu posta a ddu fare in sadru e est istetiu meda difficile poite non m'ant pesada in sadru, apo depiu agattare fintzas sa fortza de de cumenciare. Geo penso chi progetos cumente Chelu Nostu podent agiudare a cumprendere mèngius e chie seus e chie seus istaos in su passadu e ite 'oleus diventare fintzas in su tempus benidore. Dognunu tenet sa manera sua de bìvere sa limba, de bìvere su sadru, de bìvere sa terra sua. E de chi fui pitia geo non bio s'ora de mi nde fuire. Geo non bollio abbarrare in bidda, geo 'ollio andare totu un'atra parte, de a s'atra parte 'e su mundu. E fintzas e apo e mi pariat ca custu custa cosa custu custu de mi nde 'oller fuire fudi propriu in antitesi, no isco cumente ddu narre, cun s'amore po sa cultura sadra e po is traditziones, po sa Sardigna etotu. Tando tenio custu conflitu intr'a mie, peroe a manna apo cumprendiu ca non fut de asiche, ca dognunu tenet su modu suo de bivere e tando custa terra geo non dda bio cumente tancada, cumente una terra chi nue podeus pentzare solu a esaltare, a narre ca seus is mengius, ca teneus su 'inu prus bellu, ca teneus is cosas prus bellas. Pentzo chi siat de asiche ca teneus veramente cosas meda bellas, peroe su su tenere liongios, su tenere unu treballu chi ti faet andare a foras e connoschere atras culturas Est de importu e si podet fare dae inoghe puru. Crobando cun sa traditzione e cun s'iscèntzia, inoghe puru che funt meda chircadores chi faent unu treballu de importu. E po mei est bellu a viagiare ma abarrare inoghe non bollet narrer ca tue esses prus pagu cosa. E ti depes impegnare meda e prus, poita no est facile fintzes ca depes andare a treballare in foras depes pigare agiumai tres aereos e poita seus unu pagu isolados e tando est unu impegnu prus mannu de su chi ias a fare bivendo in una citade manna. Però si podet fàere. In unu primu momentu deo fia a bistiri si, però sa cussu chi deo 'olia fai fuat poi fueddai de sa Sardigna antiga, duncas apu pentzau ca sa manera mellus po fai custa cosa fessat a fai a fai prendas, Nd'apu fueddau cun d-unu amigu, duncas issu m'at cunsillau de provai a usai cussa chi in italianu si tzerriat la microscultura cun cera persa. Duncas deu pigu unu tancheddeddu de cera, dda scrafeddu e ddi 'ongiu cussa chi est sa fromma 'e sa cara chi at essi cussa de sa prenda finia. Deu no dd'ia mai fattu, sciu disinnai, sciu pintai, ma non ia mai scrafeddau. Dd'apu provau e ci seu arrennèscia. Fatzu prendas chi fueddant de sa Sardigna antiga e de is sìmbulus antigus de is sardus e ddas acumpangiu cun d'unu paperi e in custu paperi scriu cussu chi est s'istòria de su sìmbulu chi est in sa prenda etotu. Babbu e mama m'ant lassau, m'ant 'onau unu làssidu mannu, poita ca fuant Totu a duus istudiosus de lìngua sarda e duncas amànt e istimànt s'istòria de sa Sardigna e s'istòria de custa lìngua sarda e m'ant trasmìtiu custu isciri e cust'amori. Duncas in mimmi custu isciri e cust'amori est nàsciu candu fua piticheddedda. Invece de mi contai is contus chi si contant a is pipius Cappuccetto Rosso, issu mi contat is istorias de candu fut piticheddeddu, o puru mi contat is istorias de Amsicora, de Iosto, sa diosa, e in mimmi in su corixeddu miu piticheddeddu nasciat custu custu amori mannu chi poi est diventau sempri prus importanti po mimmi e m'at cunsentiu de sceberai custu percursu de vida e de amori. Poita po mimmi est unu percursu de amore, de amore po po cussu chi sciu, de amore poita mi parit de sighiri a chistionai cun babbu e mamma est cumenti chi issus fessant ancora bius in su coru miu, poita deu ddis chistio chistiono ancora cun issus fendu custu traballu chi fatzu. Deu creu chi m'apat agiudau fintzas a essi nascia in Arrolli. Arrolli est sa 'idda de su Nuraxi Arrubiu, Su nuraxi prus mannu de sa Sardigna, dunca, m'at donau custu làssidu mannu chi m'at agiudau in custu percursu de vida e de traballu e de amore, poita imoi mimmi est unu percursu de amore. Su percursu po fai nasci, po fai ogai a luxi custas prendas, nascit de sa capassidadi de sa conca mia de intrai in is chistionis, dunca, Deu fatzu un'istùdiu cumenti prima cosa in su sìmbulu e s'istòria de custu sìmbulu antigu, pustis ddu disignu e a pustis chi dd'apu disignau potzu torrai a fai custu disignu in sa cera. Sa cera est tostada, duncas 'ollit scrafeddada. Deu dda scrafeddu e cantu prus dda scrafeddu Prus assimbillat a cussa chi at essi sa prenda finia. De cussu chi fatzu deo comente craccu, partendi de sa cera, ndi oteneus un'atru craccu chi est fatu in prata. Custu craccu fatu in prata srebit po poi usai cussa chi in italianu si zerrat gomma siliconica. Gràtzias a custa gomma siliconica nosu feus un'atra fromma chi est isbuida acant'e aintru, acantu podeus fai intrai xera e duncas 'onai a creai e 'onai vida a atras xeras piticas chi cunsintint de fai prus e prus e prus prendas. Custas prendas in xera chi eus fatu, ndi eus fatu tantis e tantis totu ugualis, ddas poneus in d'una matixedda sempri de xera chi andat aintru 'e una scatuledda, Custa scatuledda est unu percursu meda lungu. Custa scatuledda andat a intru de cussu chi est unu forru, unu forru acantu nosu 'ettaus unu ghisciu meda finu. Custu ghisciu cantu prus si callentat, prus diventat tostau e sa cera si scallat, scallendusia est sa motivatzione poita custu cust'arte si tzerriat a cera persa, poita sa sa cera cantu prus si callentat prus andat pèrdia. E duncas eus otenniu una prima prenda chi però est bruta de ghisciu, Duncas andat traballada, andat pullia e a goa andat ammontada in cannacas, in bratzallis, in lòrigas, in aneddus. Custu traballu, sa prima parti de su traballu, chi est cussa de fai biri luxi a su cracuncera, est unu traballu chi fatzu deu a sola. A pustis de chi deu apu fatu custu traballu, E andu acant'e unu maistu chi tenet prus de binticincu annus de esperièntzia e custu maistu òrafu m'agiudat a fai biri luxi a sa prenda finia chi est chi est in prata. Mi 'onat sa prenda chi est bruta de ghisciu e deo dda pullu e dda montu e fatzu cussa chi est sa prenda sa prenda chi nosu bieus, comente podit essi custa. chi est ispirada a su mundu antigu etruscu, poita po nai is sardus antigus narant is is autoris latinus chi tra issus e issus si zerriant sardus e fiat una delegatzioni de sardus chi chi nominàt cussu chi fuant is capu is is maistu mannus de de su mundu etruscu. Po onai luxi a custas prendas ollit a tenni meda passienza, no no ollit a tenni pressi, est unu traballu de passientzia, E tocat a pensai ca bastat de 'onai fintzas unu sinnu in prus o in prus pagu, poita custa prenda tengat una fromma e una cara chi est differenti de cussa chi tue as pensau in printzìpiu. Duncas, est po cussu chi deu pensu e creu chi custas prendas cosa mia tengant una vida cosa insoru, una vida chi chi at a nasci e chi at a biri sa luxi e chi ognunu de nosu at a podi bistiri. Po is antigus custas artis fuant artis de sacru, chi fueddant de sacru, poita po nai, gràtzias a is istùdius de s'archeòlogu Gigi Sanna, nosu oi scieus ca is sardus antigus scriiant e fuant is predis chi gràtzia a custa iscritura fueddant cun su deus e ddu laudant. Po mimmi custas artis funt artis de amori, funt artis de amori po sa Sardigna, po s'istòria de Sardigna. Gràtzias a cust'arti deo ci dda fatzu a 'onai luxi a sa bellesa poita creu chi fai prendas siat una de is cosas prus bellas chi potzat esisti in su mundu, sa bellesa in dogna fromma, una cosa chi prendit su coru de alligresa. Duncas, su scioberu chi deu fatzu po cantu po cussu chi 'ollit nai fueddai de sa Sardigna antiga est a mi rivulgi po su mprus a su mundu antigu chi est 'eniu prima chi essant fatu is nuraxis, sa diosa mama de Cuccuru is Arrius, cussa bellixedda tunda chi portat is manixeddas in is tittas, o puru sa diosa mama de Turriga, cussa chi ant agatau in su nuraxi de Senorbì. Deu mi torru a fai a custu mundu antigu Po su mprus ma càpitat fintzas chi mi potza torrai a fai a cultus e a ritus antigus chi is predis fèminas fiant fintzas cun is àcuas, po nai, ca deu tengu una colletzioni chi fueddat chi si tzerriat Beranu e chi duncas Fueddat de de su eranu e de totu cussu chi chi accadit a su mundu e a sa natura in in beranu. Po mimi custus ritus e custus cultus antigus tenint unu ballidoriu mannu poita fueddant de s'identidadi e de s'istoria de unu populu, un'istoria chi no chi non est uguali a nisciunu atru populu, nosu depeus pensai ca custu populu viagiàt, ca custu populu laudàt a una grandu dea, una diosa mamma chi 'onat sa vida e ch'est importanti chi cust'istòria, chi custus cultus, chi custas connoschèntzias mannas èngiant pumpiadas e no bandint pèrdias. Funt connoschèntzias chi imparant a s'òmini a essi a essi un'òmini mellus, poita chi tenint ita fai cun sa natura, e s'omini poit imparai a bivi segundu is arregulas de sa natura, de su eni, de su olli eni a is atrus ominis, chi esti una cosa meda importanti e chi esti importanti a no a no dda perdi. In is prendas cosa mia tenenti fatta sa mexina de s'ogu, cussa mexina de s'ogu est unu rituali meda antigu, e unu rituali chi s'est perdiu in is tempus, e chi 'eniat fatu usendi acua ch'est sìmbulu de anoadura e de pulitzia, s'ollu e su trigu chi est sìmbulu de vida e de abundàntzia. Custu ritu est portau sempri 'onat, portat a conoscèntzia de su mundu de is fèminas e po su mprus sa grandu cantidadi de personas chi praticant e faint custus ritus funt feminas. Duncas is feminas point imparai custu ritu a atras feminas in manera tali chi custu ritu potzat bivi a su passai de su tempus. Gratzias a su ritu de sa mexina de s'ogu, chini bestit sa prenda no tenit dollu perunu, poita ca Custu ritu antigu usat fueddus chi funt fueddus de maia e funt fueddus chi podint sanai sa personi chi tenit unu dollu e totu su mallu chi podit essi dèpiu a s'imbidia o sa mallesa de sa genti, dd'abarrat, dd'abarrat a largu, no dd'abarrat insoru. Ca sa lìngua sarda po mimi tenet unu ballidoru mannu, poita tenet unu ballidoru de identidadi e de cultura de unu pòpulu. Unu pòpulu chi connoscit sa lìngua cosa sua scit de innui est 'eniu e scit a cantu depit andai. Deu imparu imperu meda sa lìngua sarda po tzerriai cussu chi funt is prendas cosa mias. Po mimi est de de allogai e de pumpiai e de trasmìti a totu cussa chi funt is generatzionis chi ant a benni In su benidori. Po su traballu cosa mia deu usu cussu chi zerriant is social network. Is social network funt ainas chi cunsentint a genti chi s'est a largu cun su corpus, cun su coru, cun is ogus de s'intendi insoru. E is social network cunsentint de arribbai sempri prus genti. Deu ddus usu e a parri miu funt importantis poita cunsentint de divulgai e de poi fueddai de cosas chi deghinoa tui no ias a connosci e no ias mai potziu potziu biri. Ma deu creu chi potzant, chi sa modernidadi e. s'antighidadi potzant andai de acòrdiu. Apu fatu unu percursu de istùdiu, apu fatu unu percursu de istùdiu a Milanu in Moda e Custumu e duncas unu percursu de modernidadi. Deu circu, gratzias a custu percursu, de 'onai una fromma, una cara, una bisura a una cosa chi esistit giai ma ddi 'onai diferenti. E nosu gràtzias a totu custa cultura, a custu sciri antigu chi enit trasmìtiu fintzas poita nosu usaus sa lìngua sarda e sa lìngua sarda estit s'identidadi, E duncas gratzias a custu isciri est possìbile a portai a innatis s'antigu e de 'onai una fromma e una bisura moderna, segundu mimi. Po custu atobiu puru eus acabau, gràtzias po s'ai sighiu e si torraus a biri sa cida chi enit cun d'unu atobiu nou de boga boxi, chi in s'interis 'olleis sinnalai eventus, fatus, acuntèssius, dinnius de essi contaus, Ddu podeis fai iscriendusia una lìtera a bogaboxi puntu tv setzi corru gmail puntu com poita seus innoi, prus che totu, po intendi sa boxi de bosatrus.